Ní raibh gá leis an raic a bhí sa siopa ar ball. Ní raibh aon chall go Pheadar a bheith chomh mímhúinte sin. Ach bhí sé ceart go leor a'dsa tabhairt faoin sáirsint ar an tsráid amuigh, ab ea?
Ó, céard seo? Tadhg, is ar éigean gur chabhraigh sé lenár n-iarratas ar cheadúnas fíona. Bhfuil sé ag cur isteach ort?

Bhfuil fhios a'd go bhfuil tú cosúil le Christmas cracker. Á, bhuel, is maith leofa giobail feiceálach i Maracó, tá's agat. Tá tú go breá griandóite. Ach nach é an geimhreadh atá acu i Maracó freisin. Á, gaothdhóite a Sháirsint? Gaoth an fhásaigh mar a déarfá. By dad.
Tom of Arabia, ha? Bhuel, is cosúil gur bhuail mé isteach ag droch-am. Níor theastaigh uaim ach a rá nach mbeidh na Gardaí ag cur i gcoinne bhur n-iarratas do cheadúnas fíona. Ó, muise, go raibh míle maith agat a Sháirsint. Tá fáilte romhat.

Pheadair. Siúd an banc. Fógairt míle murdar orainn a Pheadair. Táimid dhá íocaíocht thiar anois agus tá an t-ús ag dul suas in aghaidh an lae. Cén neart atá a'msa air? D'fhéadfá goil isteach acu a Pheadair agus inseacht dhób céard a tharla mar déarfá. Anna.
Bernie. Bíonn tú súil ar na pumpaí petrol mo bhóileach má cai. Right.
Déanann siúáil. Tá's a'dsa céard a tharla an uair dheireanach a ndeachaigh tusa téir. Déanach!

Agus céard tá ag teastáil uait ó Santy an Nollaig seo? Ho, ho, ho, a chailín bhig! Ha!
Céard? Eileen, uh, bhíos uh, ag cleachtadh do chlár Santy. Ó, nach deas sin. Yeah, uh, fáilte romhat ar ais. Go raibh maith.
Tae no caife, Ailín? Níl cead agam tae ná caife a ól faoi láthair, go raibh maith agat. A Shíle, má fhágann tú Seán 's mé fhéin le chéile ar feadh tamaillín, tá píosa oibre le phlé agam leis, fhad is a mhaireann m'fhuinneamh. Ceart go leor, bhuel. Suigh tusa ansin, a Sheáin. Ní bheidh mise ag teacht ar ais. Ó, athróidh tú d'aigne faoi sin, tá súil againn go léir. Caithfidh mé mo neart a chaomhnú. Anois, séard atá le phlé againn ná athnuachaint an léasa seo don stáisiún raidió. Ach ar dtús, a Sheáin, ceist agam ort, an fiú an stáisiún seo a choinneáil beo chor ar bith?
Ó, sé guth Ros na Rún é, a Eileen. I mean, gan an stáisiún raidió bheadh Ros na Rún gan croí, gan anam.
Is léir go gcreideann tú sa stáisiún seo agus a thodhchaí. Ó, creidim.
Go daingean dearfa.
Creidimse freisin. Mar sin, tá mé sásta an léas a athnuachaint ar, abraimis, céad punt in aghaidh na bliana ar feadh cúig bliana. I ndiaidh na tréimhse sin, titfidh an foirgneamh seo agus mo chearta uilig ann do mo mhac, Robbie.
Agus bhfuil coinníollacha speisialta i gceist ar bith? Agus spreagfaidh na cláracha dóchas, misneach, tuiscint. Ó spreagfaidh. Tá a fhios agat féin, déanfaimid ár ndícheall, Eileen. Tháinig mé anuas go bhfeicfinn cén chaoi a raibh tú.
Ó tháinig is a dtáinig. Bhuel is cuma leatsa sa mí-ádh cén chaoi a bhfuil mé. Sheas tú ansin agus níor oscail tú do bhéal.
Breathnaigh, gheobhaidh tú an jab sin ar ais síos sa siopa nuair a bheas giúmar níos fearr ar Pheadar. Ó, ach tá giúmar maith ar Pheadar anois. Ag slogadh pórtair thíos tigh Thaidhg. Agus carranna na tíre ag gor ag na pumpannaí peitril siar ansin mar nach bhfuil duine ar bith anseo le haghaidh freastal orthu. Tá muid ag freastal orthu chomh maith agus atá muid in ann. An cuimleachán bradach. Cailleadh a chuid airgid sa gcaoi nach mbeidh idir muid féin agus leataobh an bhóthair ach grásta Dé. Liam bocht ag imeacht ag iarraidh na déirce agus muid i dteach na mbocht dhá bharr. Ó seo, seo, seo, in ainm Dé, lig do Pheadar. Ach bhí lomchlár na fírinne agam. Mo náiriú sa siopa os comhair an phobail. Breathnaigh, dhá luaithe dhá dtiocfaidh sé sin ar ais go Boston is amhlaidh is fearr dhúinne. Breathnaigh, thug mise cead dhuitse cheana an family seo a chur thrídh na chéile, ach ní thabharfaidh mé cead arís duit. Mara bhfuil tusa in ann cónaí le Peadar ná in ann a cheart a bhaint dhó, féadfaidh tú imeacht. Tá sé ráite agat, a iníon ó. Níl aon fhaoiseamh le fáil sa teach seo agus ní bheidh go deo. Cá bhfuil tú ag gabháil? Tá mé ag gabháil ag pacáil mo chuid rudaí. Is beag a cheap mise an lá a shaolaigh mé thusa go gcaithfeá amach as an teach mé. Mo iníon féin. Ba cheart duit na litreacha is fearr a tháinig isteach ag Scaoil do Rún le Síle a fhoilsiú i leabhar. Dhéanfadh Cló Iar-Chonnachta é. Yeah, bhuel, smaoineamh ar dóigh ansin ach sin litir ab fhearr fá Áine agus tháinig sí in leabhar ar bith, sure, ní chuirfidh sí na léas gairid ar bith.
Áine an bhean rialta.

Yeah, ní sin tá polainn ann. But eh, bhfuil small print ar bith ann? Just go mbeadh dóchas, misneach agus tuiscint sna cláracha, sin an méid. Á sure ná mín a dála. Haigh mo híníon seo, beidh lód mór airgid sábháilte agaibh.
Airgead a chuireann ar ár gcumas rudaí breise a dhéanamh. Yeah, bit of the job in a sceartar do Liam Ó Conghaile. Oh, Liam Ó Conghaile arís. Bhuel, níos mó ná a mhaith thú i gceist anseo.

Dea as dea a Shíle, an-mhaith anois an tarna phíosa nuachta atá agam díbh ná go bhfuil ceadúnas fíona faighte againn. Oh brilliant!
So beidh muid ábalta cóisir na Nollag a bheith againn. Bhain tú na focla amach as mo bhéal a Shíle. Oh well, anois braith dearg féin. Yeah well, tarlaíonn go bhfuil tuiscint againn le Tadhg go mbeidh an siamsa sa phub i mbliana. Arghein, táimid de'n tarsa do Thadhg. Sheáin, geallaim dhuit anois díreach. go gcuirfimid menu ar bith atá uaibh ar fáil ar phraghas i bhfad níos ísle ná Tigh Thaidhg. Sea, ach tá an tuiscint seo againn le Tadhg, agus, bhuel. Sea, tá Tigh Thaidhg ann i gcónaí, cuid de na mbeadh bialann rite agus deacán le sé mhí.
OK, OK. Ar an dtuiscint go mbeidh one off, OK? Agus gur féidir libh menu sásúil a chur ar fáil ar phraghas réasúnta? Tá sé agat.
Go raibh míle míle maith. Síle a thaisce.
Bhuel, tá súil agam go dtabharfar an oiread aire dhaoibh is a thug mise. Muise shílfeá go mbeadh beagáinín céille agat anois a Mhama. Ó, tá ciall agam, agus nach bhfuil, ciall ceannaithe. Cá rachaidh tú?
Gabhfaidh mé suas ag Cóilín, áit a mbeidh meas orm agus fáilte romham, buíochas le Dia go bhfuil sé a'am anois in am seo na práinne, agus mé díbrithe ag mo chlann féin. Ach níl teach a' bith ag Cóilín a Mhama, nach le Séamas a' teach sin. Breathnaigh anois, ná déan óinseach dhíot féin agus ná náirigh muid os comhair an phobail. Is beag a chuir sé as dhaoibhse óinseach a dhéanamh dhíomsa agus mé a náiriú, ná dhuitse mé a chaitheamh amach ar thaobh an bhóthair.